isteach i lár slí anseo agus gan aon éinne teacht ina chomhair do Conor O'Donnell agus dá bharr. Réalt na mara i mbun ordáin agus tá na peasanna á gcur le chéile go deas ach tá an chosaint dlúth go leor ach tá Brennan tar éis an ceann san a stiúradh go hálainn. Ach Murnin atá feidhmiú i lár na páirce a bhuail bhuaigh seilbh tá pléasc ansan buailte ag Ross McQuillan. Ach idir an dá linn, an ceann san gafa trasna? Níl! Cheapas go raibh sé imithe thar fóiril. Líne díreach ag faire, an ruathar ansan atá déanta agus an pas Patrick McBrearty ach bhí sé ag dul ansan agus Tomás Mac Cormaic laistigh! Agus tá cúl faighte ansan ag Darragh McMullen. Fé mar atá Oisín Conaty agus Conor Turbitt fágtha thuas aige Ard Mhacha idir an dá linn, seo chugainn Peadar Mogan an bhfuil san tomhaiste go cruinn ceart aige? Cuirfidh sé bonn fé fhéinig inné gan dabht, b'fhearr leis a bheith ar an gciotóig agus an scil chéanna aige Mac Brearty agus gan dabht a phointe tógtha aige siúd. uaidh agus bhí ag teacht agus é fachta ansan istigh ag Conor O'Donnell. Gallen agus tá siad ag faire ar chúl anso agus isteach ansan go dtí an captaen, McBrearty! Fachta thar n-ais anso aige é fhéinig agus Brennan cheana féinig ag léiriú a gcumais. Taca é laistigh ar a gciotóig an cuaille thall a deirtear, é sin bainte amach aige Patrick McBrearty. millteanach sásta leis an taispeántas. Anois mar sin, seo chugainn McHugh le ciumhais na bróige ach arís an cruinneas le feiscint agus tá tarrac ar dhaoine ansan chun tosaigh ach tá roinnt mhaith cosantóirí chomh maith ann. Roarty, mhuthar taobh amháin, isteach go dtí Oisín Gallen. Tógfaidh sé siúd an pointe rud a shocróidh síos go maith. agus Forker. McBrearty siar anseo go dtí Ryan McHugh. Tá sé sin go haoibhinn ar fad! 30 soicind, arsa Seán Hurson, ar chuma na cispheile ag tabhairt an eolais. Isteach anseo go dtí Jason Duffy agus. chéad leath. An mbeidh an buntáiste gaoithe ag Ard Mhacha sa dara leath ina chuidiú dóibh? Bhuel, tá seans anseo cinnte ar an dá phointe agus is é Crealey a thabharfaidh fé. Anois, tá sé sin ealaíonta agus chomh maith de scór is atá feicthe againn. Conor Turbitt, fear eile, mar a luaigh na leaideanna, an-chiúin, sin é Murnin, agus tá sé féinig sásta leis sin, an scór fachta aige Andrew Murnin. Sea, agus. na Samhna sa bhliain 20, 22, i gcoinne Ard Mhacha, ait go leor, go deireanach a d'imir sé, seo chugainn Moore anois, Patrick McBrearty, an captaen in am an ghátair ag aimsiú na sprice. Tá sé thar n-ais agus cuma thar a bheith aclaí ar Mhichael Murphy agus Forker agus é fhéin i mbéal a chéile. Beidh cleataráil ansan. Ó! Anois mar sin. Anois mar sin. Sin cárta dearg. Bhuel tá dearg le teacht anseo. Níl aon rogha aige ach an cárta a nochtadh agus cheana fhéin gan barra méire leagtha ar pheil. Tá difríocht déanta ag Michael Murphy. Cheana san Éirinn seo bíonn, tá rudaí téite suas ann gearrtha amach ag Murphy. Seo chugainn anois é, bheadh sé iontach a chéad phointe a dh'fháilt agus é fillte, tá sin déanta aige! Ardiontas de. Ach seo chugainn Peadar Mogan anois. Michael Murphy, tagtha timpeall agus ní haon áibhéil é sin, dhá iarracht ar scór, dhá phointe fachta. Ciarán Thompson, trasna go dtí Mogan. Fear Naomh Conaill arís agus tá an chiotóg sin cruinn babhta amháin eile aige Thompson. Sea, ach an rud is tábhachtaí d'Ethan ná b'fhéidir go gcuireann sé seo thar an trasnán. brú ag baint leis seo ach tá san déanta go paiteanta ag Ethan Rafferty. Á, sin galánta amach is amach. Rás isteach i dtreo an chúil. Rafferty a thug fén scór, a rás siar i dtreo an líne, McBrearty agus tógfaidh sé a phointe. Michael Murphy trasna ansan. Go dtí Eoghan Bán Gallagher. N'fheadar an mbeidh aon fhonn cainte ar Mhichael Murphy tar éis an chluiche. Ba bhreá liom é a chlos más féidir le Micheál teacht air. Bhuel tá an ceann san tugtha isteach go hálainn ar fad ag Ciarán Thompson. Bhuel má cheap daoine go mbeadh deich nóimeat aige is nach ndéanfadh sé puinn ach teacht thar n-ais bhí dul amú orthu. An pointe fachta ansan agus fachta go hálainn do Dhún na nGall ag Oran Doherty. Dún na nGall 0, 21, Ard Mhacha 1, 10.